Féachaimís anois ar Caibidil 5. Sa cheann seo, nuair a stop an scéal an uair dheireanach, bhí sé sa teach, an cailleadh, bhí sé ansin leis an mbean, so the woman was stuck to the bed and the guy had the chain saw so that's where we started this one. Ok, so cheangail mé den chathaoir é lena chuid gruaige, oh bhí troid ann, so they were fighting, remember the man and the and the boy in the scéal, so he won the fight with the with the big man. He tied him to the chair, so cheangail sé den chathaoir é lena chuid gruaige, chuir mé a chos in airde isteach ina bhéal, so he took your man's foot and he put it in the guy's mouth. má, má bhí sin deacair air, so if that was hard on him. Bhain mé an, an bhróg de ionas go mbeadh sé in ann méara a choise a chogaint, so if that was hard on him then he could chew his, the, he, he took off the socks so that he'd be able to chew the, the toes nuair a thiocfadh sé chuige féin when he woke up chuir mé an sábh slabhrach ag obair arís agus scaoil ceangail na mná so ceangail is the tie so he let go the, the tie the woman had with the chainsaw ós é ba thapúla chuige is dóigh liom gur shíl sí gur cheap mé go raibh mé chun í a mhionghearradh mar a dhéantar sna scannáin ach ní raibh a fhios aici gur duine deas mé so eh, he was saying she thought maybe that she, he was going to cut her up in little bits but he, she didn't know that he was a nice person'. 'An bhfuil tú ceart go leor? a d'fhiafraigh mé di agus fios maith agam go raibh sí sceimhlithe ina beatha. So he's kind of being polite saying, you okay? but he knows he was, she was scared. Nuair a tháinig an chaint chuici, dúirt sé go ndéanfadh sé dhá leath díom mar a rinne sé leis an mbábóg. 'Cé acu ceann? arsa mise ach ní dóigh liom gur thuig sí mé.

Mar sin féin, dheimhnigh mé go raibh an barra seacláide sleamhain slán i mo phóca, agus bhí, so with that, he made sure that the chocolate bar was in his pocket, and it was. Céard a dhéanfaidh mé anois, ar sise, impí ina súile, so, impí is kind of like imploring, begging in her eyes, so like what'll, what'll I do now? Cuir fios ar na gardaí. Agus cá bhfuil tusa ag dul? So where are you off to? So this is in his head how he sees himself, he's like an angel flying off. Nach bhfanfá tamall? oh he says tá mo chuid oibre déanta so my work's done and she's like oh but won't you stay ní fhanfainn, tá coinne agam in áit éigin so I have an appointment somewhere ach cé tú féin ar chor ar bith, conas a tharla tú bheith anseo so who are you and how did you end up being here? Is amhlaidh a bhí mé ag eitilt liom os cionn an ghairdín nuair a theip ar mo sciatháin agus b'éigean dom tuirlingt so as in that picture he said I'm I was flying over your garden when my wings failed and had to land ag stánadh idir, isteach idir an dá shúil uirthi, is mise an t-aingeal a thit so he's there staring into her eyes and he says, I am the angel who fell. Leis sin, d'iompaigh mé ar mo, mo sháil, sháil is a sole, sole of his foot so he turned around on his, on his sole agus scuab mé an doras amach so I went out the doras. Nach féidir liom rud ar bith a thabhairt duit a chuala mé í ag glaoch i mo dhiaidh so can't I give you something? bronntanas nó rud éigin.

ciúin go maith agus mise tamall ó mo cheantar féin. Shiúil mé liom go deas réidh mar ní raibh aon ní faoi leith le déanamh agam, so réidh means ready but also means mall, so bhí sé ag siúl go mall because he had nothing really to do, his friends had gone off somewhere. Thug mé cic do channa stáin agus fuair mé cúl iontach idir dhá chuaille, so he scored a great goal with a can of stáin is tin, like a can that you have for beans. Ansin chuimhnigh mé nár cheart brúscar a fhágáil ar an tsráid. Phioc mé suas an canna agus chuir mé isteach sa ghabhdán brúscair ba chara dom é, so he then thought ehm that you know you shouldn't leave rubbish on the ground so he picked it up and he put it into the bin next to him. Is ansin a mhothaigh mé lámh ar mo dhroim, seanduine mór údarásach, bhí greim aige ar ghualainn orm so suddenly this he felt a hand on his back, a big authoritative kind of old man, he had a hand on his shoulder, a shúile. ar lasadh. Mhothaigh mé a anáil ar m'aghaidh agus ní deas a bhí sé. Bhí croiméal air a bhféadfá dul i bhfolach istigh ann. Cheap mé go dtiocfadh éanlaith amach as dá ndéanfaí é a chroitheadh. Chonaic mé é sin. So all he's talking about there is your man's moustache, big moustache, he's like if you gave it a shake some poultry would come out. I don't know. chonaic mé sin, said I saw that and his man didn't know what he didn't know what he's talking about chonaic mé tusa ag cur an channa stáin isteach sa bhrúscar, a leithéad ní fhaca mé buachaill riamh le mo shaol á dhéanamh sin, bhol bhol, abair míorúilt so abair to say, I don't know what he means like say a miracle, like this is a miracle, said I never saw a little young boy picking up rubbish before. OK. Deireann sin, Sín amach do lámh. So sin, Cuir amach do lámh. Put out your hand there for me. Leis sin, chuir mé cúpla bonn geal airgid isteach i mo lámh. Rinne meangadh mór gáire, dúirt liom go bhféadfadh sé bás sona a fháil anois, agus d'imigh isteach sa phub in aice láimhe. So in aice láimhe, sin just next door. And he, um, he, he said to him, Oh, I can die happy now because. I've seen a person put something in the bin, so he gave him money, basically is all that's important here. So all you need to say is Thug an seanfhear airgead don bhuachaill. Nuair a bhí sé imithe, thóg mé an canna amach arís agus lean mé orm á chiceáil i dtreo na siopaí. Ní fios cé mhéad cúl a scóráil mé. So we see he's a bit of a pleidhce, a bit of a messer,